Apanso Tonde tabwera ndi nkhani yokhudzana ndi Jomo yemwe uja amene akusokosatu pena paliponse eti mpaka nakufika pokopa masisteri zoona inde masisteri tukukopeka ndi ntchito za Jomo si mpaka namuyendera ndetu zinalikotu kumene kukambirana amwene 1212 Jomo ukuitha chanichani eya ife zimenezi zatisangalatsa eh, tifotokoze bwinobwino kuti zinakhala motani Chabwino, amene mumatsatiratu zomwe zimachitika mu Blantyre dzulo, ndi zoona kutitu Jomo yake ija sanali mu office, anali busy tu kuyendayendatu mu street, makamaka anakayenda mmisika ya ku Blantyre cha ku Limbe uko, kukakumana nde kuti ndi ma chairman a ma vendor, kunalitu kuwapanga clear, inu mupite nde kuti inotu mukakambirane ndi anthu anu kunena kuti malo akuti akuti akuti osagulitsirapo malonda, mupite mudzikayala malonda anu mkati, Eee osabweretsa chipwirikiti ayi tikufuna nde kuti city ikhale ya clean komanso nde kuti mudzikhala ma space oti anthu azitha kumadutsa osati pena paliponse mwathithikana thithikana malo osayenera kugulitsa zinthu mukugulitsapo zinthu muziyembekezera zotani nde kutitu mudzikhala mukupanikizana panikizana umbava kumangochulukira chulukira awu andibera wallet iyayi ndalama yanga yasowa purse yanganso yatani yatsegulidwa Zinthu ngati zimenezozo nde tapangani zoona kuti no pakhale organisation yabwino awapa pakhale space yabwino mupite malo alimo mkati muzikagulitsira mkati ayi ma vendor ajatu panaibenso kuchita mwano yayi mesa amachita kusangalala kuti ah uyuyu ndi mayor wathu uyu uyuyu ndi wathu uyu o ifeyo titakhala zonena kuti zimene akuyankhula sizitisangalatsa koma ife kuti uyuyu ndi wathu uyu Ifeyo tipita mkatimo. Eventually nde kuti ma customer adziwa zoti timapezekera mkati and azikatipeza mmenemomo. Tipanga zimenezo chifukwa chani? Timamukonda mayor. Koma atakuona nkhope zachimwemwe zija and anatopitatu yekha kumakamba zoti inetu sindimafunatu zonena kuti ndizigwiritsa ntchito police iyayi. Eeh ndimafuna ndikakambirane anthuwa ndikachita kukambirana nawo ndekha chifukwa ndikuwadziwa ndi anthu anga amenewa. Ndetu imeneyoyotu ndi mbali imodzi ya nkhani yathuyi koma pamene tikufuna tipange focus kwambiri mpoonena zoona kuti ma sisteri a mpingo wa katolika atawonano ntchito yomwe Jomo akupanga makamaka zija wapanga ndi ana a masikini kuwapanga trace bwinobwino ndikumawapanga empower zawasangalatsa kwambiri. mpaka nati muyendereni ku office yake iyayi ameya ifeyo nde ntchito zimene mukupanga tisaname zatisangalatsa and ifeyo tikufuna tigwire nanu ntchito ntchito izizi eti makamaka ya ana amaskini yokhayi ana awa enawa ndionena kuti ndekuti alibe makolo awo chani Nde ndiofunikirabe zonena kuti ngakhale mukuwapasa mipamba chonchi ndekuti ifeyoso titengepo gawo lonena kuti tizitha kumawapanga guide nthawi ina kumakhala nawo pansi kumakhala nawo ndi nthawi yabwino yonena kuti basi tiziwapanga guide chifukwa amangokhala okha ngati ana nde tiziyembekezera zotani pamene tikumawapasa uphungu wina wake chani kuwapanga follow up kuwalondoloza kuti akupanga motani nanga za ma business zawozo zikuyenda motani ndekuti zikhoza kutani zikhozatu kuchitira bwino nde ifeyo tazipereka kunena kuti no tikufuna tigwire nanu ntchito limodzi kuti no pamene padzifunikirapo ifenso nde kuti tizitha kumabwerapo ndikudzathandizira ngati masisiteri kupereka uphungu kaya ndi zokhudzana ndi ah, za Mulungu kaya ndi zokhudzana ndi moyo ngati munthu mmene akuyenera akhalire eya tikuona kuti no tigwire ntchito iyi limodzi osangokusiirani nkumaombera m'manja kutali uko Atiye kuntelotu Jomo yotu nde zinamusangalatsa ali mesa ndi zimene ndimayembekezera zimenezizi. Ona ngati ntchito imene ndingagwire ndekha. Ndaona kuti nde ndongopanga initiate tu. Nde kuti ndiwofunikira tigwire ntchito limodzi. Partnership iyo ibwere. Anthu amene akuona kuti akhoza kuthandizira kuti tigwire ntchito iyi limodzi tiyeni tifike nde kuti tigwire ntchito iyi limodzi kunena kuti no Blantyre yu akhale okonzeka ndithu zinthu zimenezizi ziziyenda bwino. Ndithudi ayi anasangalala nazo Jomo nkhani imeneyi wayipanga welcome and I think apereka ndekuti ma provision kaya njira zotani kuti no mwina mwake agwirire ntchito limodzi kaya ndi mmene papangira suggest mu kuti kumakhala ndi nthawi yocheza ndi anawa nanga sinanga ndi anatu at the end of the day tu anawa ndi anawa he, amafunikira guidance kukhala opanda guidance ndiye kuti zosayenda apo amafunika ndithu kumalondoloza bwinobwino mwe azikukhala motani zili pati eh, mu- ah, zimafunika zonse ndithu ayi nkhani ndimeneyo akuti kodi simukumva patino ndi pati pamene simukumvetsetsa kuti no Ifeyo tikufuna Jomoyo atakhala ndekutino Mayor wama city wonse muno ku Malawi ndipati pamene simukumvapo hmm tikufuna iyeyo atakhala ndekuti Mayor wama city wonse city ina iliyonse iye akhale Mayor chifukwa chani akuitha of course osati literally kunena kutino iyeyu ndekuti ma Mayor amene anasankhidwa mmajeni ma city ena adzachosedwemo akhalemo iyeyo ayi komano kunena kuti mwina mwake a Jomo wa atachulukira chulukira bwanji eh kaya ndi ku Lilongweko tapanganitu style ya Jomoyi osatenga zonena kuti ah aona ngati ndakopera iyayi tatengani imeneyiyi ntchito izigwiridwa motere kaya eh tatengani wakupangirani set example mmene zikuyenera zizikhalira ndiye taphunzirani pamenepo mupangenso choncho ndikumayambiriro tu ukutu kwa ntchito yanuyo ndiye kuti pamenepo mwatengano chani Mwatengano foka oo kodi uyu amenya chonchi ah ndikhoza kuphunzirapo chani ngapa inenso ndili kuno kuti mavuto anga m'dera langa lino mu city yanga ino ndotani ndotani oo ya zakuti zakuti zakuti zakuti oo ndithamange ndikatani ndika ndikalongosole zimenezo mm mu Lilongwemo meya wa mu Lilongwe kodi uli kutinso iwe iwetu iwe iweyo ufunika tikupange search bwino bwino nthawi ina yake tibweretsa dzina lako bwino bwino uli kuti kaya ukupanga chani tikuuze zonena kuti mu Lilongwe muli ma issues eh Upiteno mkati mu msika, always nde kuti ndingoti mtown, always nde kuti no every day kupita kumeneko kukapeza nde kuti a city kuthamangisana ndi anthu amene zomwezi ma vendor kungoyala katundu apo osakhala bwino chani akuthamangisana nawo nde kuti no tizichita kulephera kuyendano ifeyo ngati anthu eh kuziyenda mosamala kuti no any time ukhoza kungowombana ndi vendor akuthawa fukwa nde tamangoti abweraso a city anthu akuthamanga anyamula zikatundu zawo kuthamanga kuthamanga tapanikizana akufuna athawe ndi zikatundu zawo zija atikankha ndikutigwesa tanyamula ma phone atiphwanyila ma phone zinthu ngati zimenezozo mm. Moti simungathe kupangano njira zabwino zoti mukhale pansi ndikukambirana ndi ma vendor amenewo kuti mwina mwake mwapezere malo kuli malo ambiri mkati muja mukambirane mumvesesane bwino bwino basi ndekuti no asunthe azikagulisa zinthu kwina simungapange zinthu ngati zimenezozo ya koma ndekuti mungokhala kumangokhala kumeneko kaya ndiweso ndani kaya sitikudziwaso ee. Aaa zinafunikatu nthawi zina zake salary ya anthu ya anthu amenewawa a m'bomawa tidziwapatsanso based on performance eti osangonena kuti no salary ya meyatu nde ndi 1 million tu nde basi mwezi wina uliwonse kaya sanagwire ntchito 1 million kaya amangogona pa mpando mkonono krrr krrr 1 million malo monena kuti tizi tizikhala pansi ndikumapanga evaluate kunena kuti Meya wagwira ntchito bwanji? Aaa mmene wagwilira ntchito nde sanazipereka amangogona pa mpando ameneyu tampasani 100,000 ntchito yake sanagwire yayi ngati wagwira bwino ntchito mpasani 1 million I think izikhala choncho otherwise apapa nde sikugwira yayi zikhala ngati muja mmene zimakhalira ati unabwera ku ntchito ee mawa zamene wagwira ntchito ndati ndati osangoti wag, mawazi amene wagwira ntchito koma ntchito yakoyo ndi itino malizatsi ako ndatino tiaone malizatsi ako osangoti ino ndagwira ntchito koma malizatsi ako tidziona zinthu zikusintha eti eti osati iyayi ndikugwira ntchito kungogona yenepo ayi ndikoma ndabwera ku ntchito utangokhala choncho ayi let's be serious ma guy mwina masalale atamaperekedwanso based on mmene munthu akugwirira ntchito zingatichitire bwino pamenepo Tingachotse ndikuti ka mzimu ka ulesi kamene kachuluka mma ofesi a bomawa, mwachitsanzo ofesi ya mayor wa ku Lilongwe amene sitikumudziwanso nkomwe kuti ndi ndani. Aya Jomo apitilizetu iwowa akhalitse malinga ndi mmene akuchitiramu. Long live kuti mwina mwake tione zipatso zambiri zikuchitika and Blantyre ikupangidwa transformed to be a better city, city yabwino yomweno tikhoza kumatengerako example yabwinonso. Eya. Nde nkhanizitu apa tinene chonchi, tizikukwanani nazoni nkhani za Jomozi chifukwa chani? Iyeyu nde everyday akumakhala nde kutitu alitu alitu pena paliponse kusokosa. Nde ife timangobweretsatu zimene zikuchitikazo tipanga bwa? Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemezanso maganizo a anzathu akuti.